Good morning makosana eh lelotu zoti ndi mamawa koma desk yanga yadzadza kale ndi nkhani amwene ofunika tisese zonse ndithu kukupatsirani ndipo tiyamba ndi nkhani yomwe ikukhudzana ndi a Peter Mutharika akutitu aonjezerapo nduna pamene paja nkudzaphwanyapo unduna uja wa ministry of state unduna wa za mdziko kudzaphwanyidwa pamene paja. Komano as usual tithamangireno mu newspaper ija ndimaikonda kwambiri ya Nation Publication chifukwa aikamo nkhaniyo ndi cover page ndi yomweno tikuiona pa screen pathupo. Pamenepotu ndithu akuti. Apm cracks his cabinet. Peter Mutharika aswanya ndithu cabinet yake. Point number 1 akuti scraps Ministry of State splits one portfolio akuti tu nde waphwanya ndithudi unduna oyang'anira za mdziko kudzauphwanya ndi kudzaugawanso zoncho eya point number 2 yakuti reshuffles 4 Drafts in 4 deputy ministers akutitu apezeka zonena kutitu asunthasuntha nduna 4 ee anthu 4 asunthidwasunthidwa kumsuntha ku unduna kumpitisa unduna kuchotsa unduna kumpitisako nkuzabwera nde kuti nkuzaikano anthu ena 4 omwe ndi ma deputy ministers nde tione kutino mbali iyi eya mungathe kuona kutino pali Peter Mutharika apo Ehe, mkulukuta moyotu ameneyo. N- Napezatu tanthauzo la mkulukuta moyo uja nalipeza pano. so tipatsana kumapetoko. Koma nde kutino kuzabwerano side inayo akutino uyu amene waikidwano wachilendo ndi Thoko Tembo ndi amene tikumuona pamenepo walowa ndithu wachilendo ameneyo wanyuwani. Kuzabwira winayo apa pali nde kuti Mpinganjira Aha! Ameneyonso walowa wachilendo, kuzabwera winayonso apa Chilambula ameneyo, kenako nkuzabwera winayo a Edgar Tembo ameneyonso kukhala wachilendo ndithudi. Chabwino mmenemo ndi mmene zikuyendera, uh, tipange zonena kutino tiwerenge list yonse kuti amene alowawa kodino akupezekera kuti ndi kutino Unduna wake ndi uti ndi uti? Nanga ataphwanya unduna woyang'anira za m'dziko, Ministry of State, nde mukudziwa zoti unduna umene uja unali ndi Alfred Gangata, nde aikako ndani? Ndi ndani amene mwaika? Simungangonena kuti iyayi taika, mwaika kutino? Nanga kodi mwasuntha, mwasunthira kutino? Nde chikalata ndi chimenecho ndithu, apopo tingopita direct, akuti President and Commander-in-Chief of the Malawi Defence Force, and Malawi Police Service ndekuti ameneyotu ndi Peter Mutharika yeah president wa dziko komanso ndekuti mtsogoleri wa asilikali ankhondo ndi apolisi m'dziko muno first vice president right honorable dr Jane Ansah second vice president honorable enoch kanzingeni chihana minister of finance economic planning and decentralization unduna woyang'anira zachuma umenewu ndi a Mwanamvekha kubwerapo, unduna woyang'anira za ulimi, kuthirira komanso nde kuti za madzi choncho chitukuko cha madzi Hon Roza Fatch Mbilizi, a nduna woyang'anira za maphunziro komanso sayansi ndi technology a Bright Msaka, nduna woyang'anira za chilungamo komanso nde kuti malamulo Hon Charles Mhango, unduna woyang'anira za. maiko akunja komanso nde kuti maubale ndi maiko akunjawo amenewo ndi a Honable George Chaponda, unduna woyang'anira za umoyo komanso ukhondo ndi a Madalitso Baloyi, unduna woyang'anira za maboma ang'onoang'ono. komanso chitukuko cha kumamidzi ndi a Ben Malunga Phiri, unduna oyang'anira za industry, business komanso nde kuti kuzokopa alendo ndi a Hon George Partridge, unduna oyang'anira transport komanso public works amenewo ndi a Hon Jappie Mhango pamenepa. Pasinthidwa pamenepa, Jappie Mhango wachotsedwa ku unduna oyang'anira za housing, zomangamanga manyumba choncho komanso malo, amuchotsa kumene kuja ndikumpititsa pa unduna oyang'anira zamayendedwe zamtengatenga komanso ndekuti zomangamanga. Eya, timanena ena asunthidwa nde woyamba kusunthidwa ndi ameneyu, pamenepaponso nde pasunthidwa panali munthu wina wake, Feston Kaupa, wachotsedwa pamenepopo nde wapititsidwa kuti kapena mu doma lamo. Tipitilire, akuti nduna yoyang'anira za Homeland Security, chitetezo cha m'dziko, ndi a Peter Mukhito, a unduna woyang'anira za Gender, Children, Disability and Social Welfare, pasamakhale kusiyana pakati pa mayi ndi abambo, ana komanso omwe Ali olumala nde kutino amenewatu ndi olemekezeka Mai Mary Navicha, unduna oyang'anira za mining komanso energy inde za mphamvu za magetsi komanso nde kuti zokumba kumba za migodi izi amenewo ndi a Jean Mathanga, eh pamene popo panali unduna I think kaya unali oyang'anira natural resource unali wauphwanya phwanya umenewo. Koma ndunayo ayisiyabe pomwepo angowudula ndithu nkupanganso create wina. Unduna woyang'anira za Natural Resources, za chilengedwe, kumeneku ndi kumene wachokera kumene kujaku kumene kunali unduna woyang'anira Jean Mathangaku kunali unduna umodzi awuphwanya nde kumenekuku nduna yoyang'anira za Natural Resourcesyu ee za chilengedwe ayikakono a Alfred Gangata kuwachotsa ku unduna uja woyang'anira za m'dziko, Minister of State. Aikako nde kuti Alfred Gangata amenewawo ku ku Natural Resources, unduna oyang'anira za malo, housing komanso urban development, eya malo, za nyumba komanso chitukuko ndithu cha ku matauni, amenewatu ndi a Chimwemwe Chipungu. Eya mkulu ameneyu nde kutino amuchotsa ku unduna uja oyang'anira za defence, chitetezo, ndikuzapezeka zonena kuti kukamuika kumeneku ku housing. Unduna oyang'anira za malo kuja kunali Jappie Mhango, tsopano Jappie Mhango achotsedwa kumeneko ndikukaikidwa ku unduna oyang'anira za mtengatenga, transport, komanso public works, zomangamanga. Nawo tikupitilira apa ndekuti pali unduna oyang'anira labour, eh, skills and innovation akuti ntchito, unduna oyang'anira ntchito komanso ndekuti uh, zamaluso, komanso ndikutino kupititsa patsogolo kutukula omwe ali amaluso unduna umenewu awupanga kumene ndiwanyuwani umenewu ndipo ayikakono a joel chigona eyaa undunawu kuchoka ku unduna uja wa za trade choncho zamalonda uja wa george partridge uja awudula kuchoka kumeneko ndikudzapezeka kuti awupanga create wina joe joel chigona ndamene wayikidwa kumeneko Unduna oyang'anira za achinyamata, masewero a mpira komanso ndekutino tingoti Sports komanso za chikhalidwe ndi a Patricia Wiskes. Unduna oyang'anira za Information Communication Technology, uthenga, kufalitsa uthenga kumeneko ndi a Shadric Namalomba. Unduna oyang'anira za Defence, chitetezo, ayikako Feston Kaupa. Ya, Feston Kaupa amuchotsa ku unduna wa za mtengatenga ndikuzamuyika kumeneko ku Defence. Kunduna wa za defence achotsako ndekuti chimwemwe chipungu ndikukamuika ndekuti ku housing ku housing achotsakono ndekuti jappie mhango kukamuika ndekuti kujako ku za mtengatenga ndi zomangamanga komwe kwachoka feston kaupa maswapo ake ndiotero uh, deputy uh, minister uh, wa homeland security wachiwiri kwa homeland security minister ameneyo ndi honorable norman chisale Deputy Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare kuli Martha Ngwira eyaa wachiwiri kwa a Navitcha ameneyo. Ndekuti apa palinso wachiwiri kwa unduna oyang'anira za maphunziro komanso Science, Technology, Francis Foley, ndikuti wachiwiri kwa unduna oyang'anira za ulimi komanso zothilira ndi chitukuko cha madzi Thoko Tembo amene ndi amene ayikidwa mwanyuwaniwa amenewa. Kubwera ndiye kuti no wachiwiri kwa nduna yoyang'anira za a chilengedwe, natural resources, ndiye kuti Chipiliro Mpinganjira ameneyunso ndithu waikidwa mwanyuwaniyo. A wachiwiri kwa nduna yoyang'anira za industry, mabizinesi komanso ndiye kuti no a zokopa alendo Edgar Tembo waikidwanso mwanyuwani ameneyu. Kuzabwera apa wachiwiri kwa nduna yoyang'anira za umoyo komanso za ukhondo Charles Chilambula ameneyonso waikidwa mwanyowani ndekuti the appointments are with immediate effect akuti izizi ndekutino zayambika ndithu kungoyamba tsiku lomwe anapanga appoint lomwero ndi pa 5 january 2026 dzulodzulo lomweli anthu ayamba kale kugwira ntchito chabwino nkhanitu ndi imene maunduna nde asinthidwa eya akuti mkulukuta moyo kuzangosinthasintha reshuffle E, pali zifukwa zimene apangira zimenezi sitingathe kuziwa koma ine ndimacheza dzulo e, toti ndi anthu kuti ah, mukuona anthu unasintha nduna tati ayi zop- zilipo zilipo zifukwa zina zake zina zake zikhoza kukhala kuti no zachitika m'maunduna amaona kuti ah uyu sapanga perform bwino timuike uku i think uku akapangako bwino uyu tsani pomakumbukira zonena kuti pajaso ndi kuti analandira malipoti a performance eti Eeh malipoti anaperekedwa kuti no kodi agwira ntchito bwanji anthu miyezi imene ija anapanga submit malipoti paja anena kuti azi aziwerenga malipoti 2 year uja akawerenga malipoti awo ndamene azipangiso zoti nduna ipitilire kapena mwina mwake angoikhapapo basi nkulukuta moyo and mene nava ati tanthauzo la nkulukuta moyo teko likutanthauza zonena kuti munthu amene amakhala ndi moyo wautali kwambiri tanthauzo lake ndi limenelo kuti munthu amene amakhala ndi moyo wautali kwambiri ndiye ankakamba Peter Mutharika kunena kuti inetu ndi nkulukuta moyo ine eh? kwathu ndionena kuti ineyo ndamene ndi- ndinakhala ndi moyo wautali kwambiri kuposa azibale anga onse ndine nkulukuta moyo ine ayi ndi tanthauzo lake ndi limenelo ayi mmenemo ndi mmene zilili Ah, muli maganizo ena aliwonse aikeni mu comment section koma kuwaika mulemekezenso maganizo anzathu akutitu